Seán agus an Gas Pónaire. Bhí fear ann fadó, fear saibhir ba ea é, ach tháinig fathach mór gránna. Mharaigh an fathach an fear agus ghoid sé a chuid saibhris. D'fhág sin bean an fhir gan aon ní. Aon mhac amháin a bhí aici. Seán ab ainm don mhac. Bhíodh an bhean bhocht ag obair go dian istigh agus amuigh. Ach b'fhearr le Seán bheith ina luí ar an urlár cois na tine agus é ag cumadh scéalta dó féin. Faoi dheireadh ní raibh fágtha acu ach aon bhó amháin. 'Níl pingin againn chun bia ná deoch a cheannach, a deir an mháthair lá, 'caithfimid an bhó a dhíol. Beidh aonach ar an mbaile mór amárach, caithfidh tú éirí go moch agus an bhó a dhíol ar an aonach. Maidin lá'r na mhárach d'éirigh Seán go moch, thug sé an bhó leis, d'fhág sé slán ag a mháthair agus chuir sé chun bóthair. Níorbh fhada gur bhuail fear leis. Cá bhfuil tú ag dul? a deir an fear. Táim ag dul ar an aonach chun an bhó a dhíol, a deir Seán. Níl pingin ag mo mháthair chun bia ná deoch a cheannach. Tabhair dhomsa an bhó, a deir an fear, tabharfaidh mé mála pónairí duit uirthi. Cén mhaith dhom pónairí, a deir Seán, ní cheannódh pónairí bia ná deoch dom. Pónairí draíochta iad, a deir an fear, féach na dathanna atá orthu! D'fhéach Seán ar na pónairí, bhí gach aon dath faoin spéir orthu. Tá siad go hálainn! a deir Seán. Chuir Seán na pónairí ina phóca, d'fhág sé an bhó ag an bhfear agus chuir sé chun an bhóthair abhaile. Bhí ionadh ar an máthair nuair a chonaic sí Seán ag teacht. Cad a thug abhaile chomh luath seo thú? a deir sí leis. Dhíol mé an bhó, a deir Seán. Maith an buachaill! a deir an mháthair. Cé mhéad a fuair tú uirthi? Fuair mé iad seo uirthi, a deir Seán. Chuir sé a lámh ina phóca. Thaispeáin sé na pónairí dá mháthair. Ná habair gur dhíol tú an bhó agus nach bhfuair tú uirthi ach mála pónairí! a deir an mháthair. Pónairí draíochta iad! a deir Seán. Pónairí draíochta! a deir an mháthair. Níl ionat ach amadán! Chaith sí na pónairí an fhuinneog amach. Chuaigh Seán agus a mháthair a chodladh an oíche sin gan aon suipéar a ithe. Ní raibh pingin acu chun bia ná deoch a cheannach. Nuair a dhúisigh Seán ar maidin shíl sé go raibh an oíche fós ann. Bhí an seomra dubh dorcha. D'fhéach Seán amach tríd an bhfuinneog. A, tá crann mór ard tar éis fáis lasmuigh den fhuinneog, a deir sé. Ní raibh aon chrann ann nuair a bhí mé ag dul a chodladh aréir. Amach leis go bhfeicfeadh sé an crann. Ach níor chrann a bhí ann ach gas pónaire! Bhí an gas pónaire tar éis fás as na pónairí a chaith a mháthair an fhuinneog amach an oíche roimhe sin. Bhí an gas pónaire níos airde agus níos láidre ná aon chrann dá bhfaca Seán riamh. Bhí sé chomh hard sin nár fhéad Seán a bharr a fheiceáil! Is iontach an rud é sin, a deir Seán leis féin. Suas leis, suas, suas an gas pónaire. Bhí an barr níos airde ná mar a shíl sé. Bhí sé ag dul suas, suas, suas ar feadh i bhfad. Faoi dheireadh, shroich sé an barr. Fuair sé féin i dtír lom fhiáin. Ní raibh crann ná bláth le feiceáil, ní raibh éan ná ainmhí le feiceáil. Ní raibh ann ach carraigeacha móra loma ar gach taobh de agus an bóthar fada uaigneach roimhe amach. Chonaic sé cnoic i bhfad uaidh. Thug sé aghaidh ar na cnoic. Níorbh fhada gur bhuail seanbhean leis. Mora dhuit ar maidin, a Sheáin! a deir an tseanbhean. B'ionadh le Seán aithne bheith aici air. Tá aithne agam ort! a deir sí. Bhí aithne agam ar d'athair romhat. Tá tú anois i dTír an Fhathaigh a mharaigh d'athair agus a ghoid a chuid saibhris. Tá do mháthair beo bocht ó shin. Caithfidh tú saibhreas d'athar a fháil ar ais ón bhfathach agus é a thabhairt do do mháthair. Cuideoidh mise leat! Leis sin, d'imigh an tseanbhean. Ar aghaidh le Seán ar an mbóthar fada uaigneach faoi dhéin na gcnoc. Bhí titim na hoíche ann nuair a tháinig Seán go teach mór ard. Bhuail sé ar an doras. Tháinig bean. Cé thusa? a deir sí. Cad a thug anseo thú? Tá ocras orm, a deir Seán. Tá tuirse orm. Lig isteach mé le do thoil. Tabhair bia dom agus leaba i gcomhair na hoíche. Mo thrua thú, a deir an bhean, nach bhfuil fhios agat go bhfuil tú i dtír an fhathaigh? Maraíonn an fathach aon duine a leagann cos ar an tír seo. Má fhanann tú anseo, maróidh sé thú! Bhí trua ag an mbean do Sheán. Lig sí isteach sa teach mór é. Chuir sí suipéar mór maith ar an mbord os a chomhair amach. Bhí ocras ar Sheán. Shuigh sé chun boird. D'ith sé suipéar mór maith. Leis sin, bhraith sé mar a bheadh an talamh ar crith. Tháinig dath an bháis ar an mbean. Tá sé ag teacht! a deir sí. Tá an fathach ag teacht! Má fhaigheann sé anseo thú, maróidh sé thú! Isteach leat san oigheann! Léim Seán isteach san oigheann. Ba mhaith an rud dó nach raibh teas ann. Tháinig an fathach. Shiúil sé isteach sa chistin. Thóg sé a cheann. Labhair sé de ghuth mór ard, Fú Fá, srón is smig! Faighim boladh garsúin bhig, pé acu beo nó marbh é! Íosfaidh mé gan salann é! Suigh, a deir an bhean. Suigh agus ith do shuipéar. Chuir sí spóla mór feola agus trí bhollóg aráin ar an mbord os a chomhair amach. Bhí ocras ar an bhfathach. Shuigh sé chun boird. D'ith sé na trí bhollóg aráin. D'ith sé an spóla mór feola. D'ith sé gan salann é. D'ith sé suipéar mór maith. Nuair a bhí an suipéar ite ag an bhfathach ghlaoigh sé ar an mbean. Tabhair chugam mo chearc! a deir sé. Thug an bhean an chearc chuige. Chuir sé an chearc ar an mbord os a chomhair amach. Labhair an fathach de ghuth mór ard, A chearc a bheireann na huibheacha óir beir ubh ar an mbord seo os mo chomhair! Leis sin rug an chearc ubh óir. Ubh eile! a deir an fathach. Rug an chearc ubh óir eile. Ubh eile! a deir an fathach arís, agus rug an chearc ubh óir eile. Níor stad sí go raibh dosaen ubh ar an mbord, agus ubh óir ba ea gach ubh acu. Leag an fathach a cheann anuas ar a dhá láimh ansin agus thit a chodladh air. Bhí gach aon srann as a chrith an teach mór ó bhun go barr. Chomh luath agus a chuala Seán an fathach ag srannadh, tháinig sé amach as an oigheann. Rug sé ar an gcearc ina dhá láimh agus amach leis as an teach. Rith sé chomh mear agus a bhí ina chosa. Chuir sé an bóthar fada uaigneach de gur tháinig sé go dtí an gas pónaire. Síos leis, síos, síos, síos, gur tháinig sé go teach a mháthar. A mháthair! a deir sé, fan go bhfeice tú an rud iontach atá agam! Chuir sé an chearc ar an mbord. Labhair sé de ghuth mór ard mar a rinne an fathach. A chearc a bheireann na huibheacha óir, beir ubh ar an mbord seo os mo chomhair. Leis sin rug an chearc ubh óir. Bhí ionadh ar an máthair agus bhí áthas uirthi Seán a bheith slán ar ais aici ó thír an fhathaigh. Bheireadh an chearc ubh óir gach lá. Dhíoladh Seán agus a mháthair na huibheacha agus d'fhaighidís airgead maith orthu. Bhí siad go maith as! Ach chuimhnigh Seán ar an rud a dúirt an tseanbhean leis. Is é an fathach sin a mharaigh m'athair! a deir sé leis féin. Is é a ghoid a chuid saibhris uaidh! Rachaidh mé suas an gas pónaire arís! Suas leis, suas, suas, suas go dtí go bhfuair sé féin sa tír lom fhiáin, gan crann, gan bhláth, gan éan, gan ainmhí. Chonaic Seán na cnoic i bhfad uaidh agus an bóthar fada uaigneach roimhe amach. Ar aghaidh leis. Bhí titim na hoíche ann nuair a tháinig Seán go dtí an teach mór. Bhuail sé ar an doras. Tháinig an bhean. Bhí éadaí eile ar Sheán agus ní raibh a fhios ag an mbean gurb é a bhí ann. Cé thusa? a deir sí. Cad tá uait? Tá ocras orm, a deir Seán. Tá tuirse orm. Lig isteach mé le do thoil. Tabhair bia dom agus leaba i gcomhair na hoíche. Ní ligfidh mé isteach thú, a deir an bhean. Lig mé buachaill óg isteach anseo tamall ó shin agus ghoid sé cearc uainn. Rinne Seán plámás leis an mbean. Lig sí isteach é. Thug sí isteach sa chistin é. Chuir sí suipéar mór maith ar an mbord os a chomhair amach. Shuigh Seán chun boird. D'ith sé suipéar mór maith. Leis sin, bhraith sé mar a bheadh an talamh ar crith. Tá sé ag teacht! a deir an bhean. Isteach leat sa chófra! Léim Seán isteach sa chófra, dhún an bhean an doras air, tháinig an fathach, shiúil sé isteach sa chistin, thóg sé a cheann, labhair sé de ghuth mór ard, Fú, fá, srón is smig, faighim boladh garsúin bhig, pé acu beo nó marbh é, íosfaidh mé gan salann é! Suigh, a deir a bhean, agus ith do shuipéar. D'ith an fathach ceithre bhollóg aráin agus dhá spóla feola. D'ith sé gan salann iad. Ghlaoigh sé ar an mbean. Tabhair chugam mo mhálaí airgid! a deir sé. Thug an bhean na málaí chuige. Bhí an fathach ag comhaireamh an airgid. Ba bhreá leis na píosaí airgid a chaitheamh suas san aer. Ba bhreá leis bheith ag éisteacht leo ag damhsa ar an mbord. Faoi dheireadh, thit a chodladh air. Chomh luath is a chuala Seán ag srannadh é, tháinig sé amach as an gcófra. Rug sé ar na málaí. D'ardaigh sé leis ar a dhroim iad. Níor fhéad sé rith go mear mar bhí na málaí troma ar a dhroim aige. Bhí eagla air go ndúiseodh an fathach agus go dtiocfadh sé ina dhiaidh. Faoi dheireadh, tháinig sé go dtí an gas pónaire. Síos leis, síos, síos, síos, gur tháinig sé go teach a mháthar. 'A mháthair, a deir sé, 'fan go bhfeice tú an rud atá agam! Bhí ionadh ar an máthair nuair a chonaic sí an t-airgead go léir, ach ba mhó ná sin an t-áthas a bhí uirthi Seán a bheith slán aici ar ais ó Thír an Fhathaigh. Bhí saol breá ag Seán agus ag a mháthair as sin amach. Thóg siad teach breá mór dóibh féin, cheannaigh siad éadaí nua, 'Tá breis is ár ndóthain anois againn, a deir a mháthair le Seán. 'Impím ort gan dul suas ansin arís! Ní dúirt Seán aon ní. Bhíodh sé ag cuimhneamh i gcónaí ar an rud a dúirt an tseanbhean. 'Is é an fathach sin a mharaigh m'athair, a deireadh sé leis féin. 'Is é a ghoid a chuid saibhris uaidh. Is é ba chúis le mo mháthair a bheith ag obair go dian istigh agus amuigh ar feadh na mblianta fada. Rachaidh mé suas chuige arís. Suas le Seán arís, suas, suas, suas, go dtí go bhfuair sé é féin sa tír lom fhiáin, gan chrann, gan bhláth, gan éan, gan ainmhí. Bhí titim na hoíche ann nuair a tháinig sé go dtí an teach mór. Bhuail sé ar an doras. Tháinig an bhean. Bhí éadaí eile ar Sheán agus ní raibh fhios aici gurb é a bhí ann. Cé thusa? a deir sí. Cad tá uait? Tá ocras orm, a deir Seán. Tá tuirse orm. Tabhair bia dom le do thoil agus leaba i gcomhair na hoíche. Ní ligfidh mé isteach thú, a deir sise. Lig mé beirt bhuachaill eile isteach. Ghoid duine acu cearc uainn. Ghoid an duine eile airgead uainn. Ní ligfidh mé isteach thú. Ach rinne Seán plámás léi. Lig sí isteach é. Chuir sí suipéar mór maith ar an mbord os a chomhair amach. D'ith Seán suipéar mór maith. Leis sin bhraith sé mar a bheadh an talamh ar crith. Tá sé ag teacht! a deir an bhean. Isteach leat san fholcadán! Léim Seán isteach san fholcadán. Tháinig an fathach. Shiúil sé isteach sa chistin. Thóg sé a cheann. Labhair sé de ghuth mór ard. Fú, fá, srón is smig, faighim boladh gharsúin bhig! Pé acu beo nó marbh é, íosfaidh mé gan salann é! Suigh, a deir a bhean, agus ith do shuipéar! D'ith an fathach cúig bhollóg aráin agus trí spóla feola. D'ith sé gan salann iad. Ghlaoigh sé ar an mbean. Tabhair chugam mo chruit! a deir sé. Thug an bhean cruit álainn óir chuige. Chuir sí an chruit ar an mbord os a chomhair amach. Labhair an fathach de ghuth mór ard. Seinn ceol dom! a deir sé. Thosaigh an chruit ag seinm ceoil. Níor chuala aon duine riamh ceol chomh binn leis. Bhí an chruit ag seinm ceoil go dtí go raibh codladh ag teacht ar an bhfathach. Stad! a deir sé, stad an ceol. Nuair a chuala Seán an fathach ag srannadh, tháinig sé amach as an bhfolcadán, rug sé ar an gcruit ina dhá láimh, leis sin, scread an chruit. A mháistir! A mháistir! a deir sí. Dhúisigh an fathach. Chonaic sé Seán ag rith an doras amach agus an chruit aige ina dhá láimh. Chuir an fathach béic as. Is tusa a ghoid mo chearc uaim! a deir sé, agus is tusa a ghoid mo mhálaí airgid uaim! Rith Seán amach as an teach, rith sé chomh mear agus a bhí ina chosa. Bhí codladh fós ar an bhfathach, bhí béile mór ite aige, níor fhéad sé rith go mear. Ach lean sé Seán agus gach aon bhéic as. Bhí gach aon bhéic as an gcruit freisin, 'A mháistir! A mháistir! a deireadh sí. Níor fhéad Seán cuimhneamh ar an bhfocal a stopfadh í, ná níor fhéad sé í a ligean uaidh. D'fhéach sé thar a ghualainn. Bhí an fathach sna sála aige. Rith Seán lena anam. Faoi dheireadh, tháinig Seán go dtí an gas pónaire. D'ardaigh sé an chruit ar a dhroim agus síos leis, síos, síos, síos. Bhraith sé an gas pónaire ag luascadh agus ag lúbadh. D'fhéach sé suas. Bhí an fathach ag teacht ina dhiaidh! Lig Seán béic. A mháthair! A mháthair! a deir sé. Tá an fathach chugainn! Faigh an tua! Rith an mháthair isteach sa teach, fuair sí an tua, thug sí do Sheán í, léim Seán anuas, rug sé ar an tua, bhuail sé aon bhuille mór amháin ar an ngas pónaire, thit an gas pónaire, thit an fathach, bhí an gas pónaire na céadta troigh ar aoirde, thit an fathach na céadta troigh anuas ar an talamh. Bhí sé chomh mór sin gur líon sé an gairdín ó cheann ceann agus ó bhun go barr. Sin é an fathach a mharaigh m'athair agus a ghoid a chuid saibhris, a deir Seán. Leis sin tháinig an tseanbhean. Tá an fathach marbh, a deir sí. Ní mharóidh sé aon duine eile ná ní thógfaidh sé a gcuid ó na daoine bochta. Beidh gach duine buíoch díot, a deir sí le Seán. Sióg mise, a deir an tseanbhean. Mise a thug na pónairí draíochta don fhear le tabhairt duit. Rinne tú gach rud mar ba mhian liom. Tá an fathach marbh, ní bheidh eagla ar dhaoine feasta, beidh síocháin sa tír, beidh gach duine buíoch díot, agus mairfidh tú féin agus do mháthair go sona sásta as seo amach. Agus is mar sin a bhí.